ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje eje na-abata abata igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ana m ekene unu na-ekenekwa ihe na-emere unu ihe aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko ọ bụrụ na ị naghị esonyere m gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka cheta na anyị ka nọkwa na nyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe okechukwu dunyere ndị amị ya na ha so wee bịa ndị na-eso ya ka ha buru ụgbọala gaa chọọ ebe ha ga-azụtara ya siga maka na iwe na ọnụma na-eto ya afọ ka ya si na siga ahụ wee bupụ ọnụma na-esu ya ndị na-eso ya wee buru ụgbọala wee gaba ịchọ ebe ha ga-azụta siga okechukwu wee baa n'ụlọ wee yipụ efe amị ya kobe n'otu akụkụ mgbe ahụ ọ nọzi n'ime ụlọ ahụ na-eche ihe ya na ada ga-eje ihe na-agụ ya bụ ada ịla be nna ya ka kpọta ụmụnna ya niile ka o were ọkpọ sụwasịa ha ọnụ ọ nọzi ebe ahụ nụ ka ụda ụgbọala sụrụ o wee chee na ọ bụ ndị ya dunyere ịzụtara ya siga o wee pụta ka ọ nara ha siga mgbe ọ pụtaziri nee anya ọ bụghị ụgbọala ya kwụsịrị ihe ahụ o wee kwụrụ na-ele ka ọ mara ndị ga-esi na ya bụ ụgbọala pụta ọ kwụzi ebe ahụ hụ ka ndị amị abụọ si n'ime ụgbọala ahụ pụta oge ha pụtara ha pụtara ebe okechukwu kwụ gafere ya banye n'ime ụlọ na-akụghị aka ọbụla okechukwu wee kwụkata wee banye n'ime ụlọ mgbe ọ kpara lee ha anya na ubu hụ na otu onye bụ kaptịn onye nke ọzọ bụ mejọ o wee kwuo n'obi ya na ya achọghị ịma ma ọ bụ kaptịn ma ọ bụ mejọ na tata ka ya na-agwa ha na o nwere nke ya ji biri na ọ bụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata Okechukwu wee kelee ha otu onye amị asụgo eyighị uwe si ekele ndị amị ibe ya mgbe ahụ o kelere ha ha kwere ya ekele o wee kwuo n'obi ya na ya enyela ha nke ha na-eri ka ya ghara ime ihe ikpe ọmụma maka na a sị na enye nwata ihe ọ na-eri ọ bụrụ na idinye ya ozi ọ ga-aga ozi idinyere ya na-enweghị iwe ọbụla okechukwu wee jụọ ha biko onye ka ha na-achọ ha wee sị na ọ bụ ada ka ha na-achọ Okechukwu wee jụọ ha, Ada ọ bụ nwanne unu? Ada ọ bụ nwanna unu? Ada ọ bụ nwunye unu ka Ada ọ bụ enyi unu? N'ezie, ha amaghị ihe ha ga-asa Okechukwu maka na ọ nweghị mgbe ha ji buru n'obi na ha ga-abịakata ebe a mmadụ ajụọ ha ụdị ajụjụ a ajụrụ ha n'ụbọchị taa ha wee kwụrụ na-ele Okechukwu na-ekwughị okwu ọbụla nwanne m aga m adọbiri ihe ebe a biko na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ndewonu ka o mesịa